S'ambiente ponet paris totu su chi assegurat sa vida de sos èsseres, animales e matas, chi bivint in sa terra. S'ambiente e su paesàgiu suntos unu bene de totus. Oe in Itàlia, onni sessantotto chilòmetros sa costa est incuinada. Sa Sardigna est sa regione prus incuinada de Itàlia, batroghento barantachimbi mila ètaros suntos avelenados. Poita? In nùmini de cali progressu sigheus a si maladiare e a s'ispèrdere? Naraiat Ortega e Gasset, Deo seu s'ambiente meu, si no dd'amparu, no amparu nimmancu a mime totu.
Po nois chi vivimus in ambitu de zente de monte, o chi siemus pastores o massasos, sa chistione de ambiente est unu logu, unu logu ue nois riussimus a manifestare su modu de esser nostru, modu de esser nostru ite cheret narrer, e nois nos cunfrontamus cun sa natura, a su traballu nostru nos obrigat, ma est a lu volimus puru fagher, a nos agradat Tramite su bestiamene e nois rispetande su bestiamene a nos dat ite ampare, nois rispetamus puru s'ambiente. Custu est a essere unu modu de vivere, de esser nostru. Craru est chi medas bortas nos capitat de in su traballu nostru de de poder unu paitzeddu isfrutare s'ambiente, però est unu dare e avere chi nois aimus in sa terra, E si nois la manizamus, la moimus, la movimentamus, issa nos torrat unu prèmiu e custu prèmiu nos permitit de poder ampare sas familias nostras. A livellu de ambiente, namus, prus mannu, prus ampiu, est una chistione chi nois semus fortzis 'uddos chi assolutamente dae su traballu no incuinamus su territoriu. Sas atteras attividades o medas atteras attividades Isfruttana su terrinu ma non po tenner unu dare avere ma po tenner solamente profitto e poi su chi abbarrat est inquinamentu a sa zente chi vivet in custu territoriu. Custu est su modu de essere de unu pastore, de unu massasu de chie traballat in sa terra. Antu sa zente at tentu namus risorsas energeticas po riscaldamentu no at prus tuau su boscu. A su pastore no lu toabat su boscu, su pastore lu rispetabat, sì in tempus de de fine estiu finas a cominzu atonzu brusiabat, brusiabat solu po po tenner su ricambiu da su vetzu a su nou, po aere pasculu, ma mai andabat a brusiare su boscu, a su boscu una una risorsa po unu zertu tipu de bestiamine suo, Comintzare dae su bestiamini de sa apra, dae su bùbulu, dae su bestiamini de su poru, in atonzu poi beniat a ingrassai su boscu. Per cui su rispetu est massimu da parte de ie traballat in su monte. Non b'est de ghetare curpa a ie andavat a fai linnamini prima po sa ferrovia e poi dopo po una quistione de riscaldamentu, at una netzessidade, però nd'est istadu fatu un'abusu. Sa Sardinna fortzis est una de sas terras chi sunt prus pagu incuinadas, pro cale motivu? Pro unu semplice motivu chi su prus incuinat est sa densidade de sa populatzione. Cioè nois etotu incuinamus. Sa Sardinna galu si sarvat non semus densamente abitas. Però b'est macras in Sardinna de territoriu chi sunt incuinas dae zente esclusivamente po una ricerca de energia At dassadu velenos e a furri a furri, siat velenos namus chìmicos, velenos radioativos o de idrocarburos, sa Sardinna est unu pagu avelenà e poi contribuit puru pro avelenare totu su territòriu, su bentu chi est costante in Sardinna est semper presente. Però torrende a su contu de sa demografia, sa Sardinna si salvat galu, pro cussu non podimus narrer chi est unu perìgulu Gai mannu, ma nde dipemus tenni contu a a fagher esperienza de zente betza, est bonu de su terrinu de de lu dassare cument'est, giai inno igoi custu custa bidda chi est ispèrdia, giai custa fotografia chi tenimus inno igoi in palas dimostrat chi s'esperienza est solu, comente a ddi nàrrere, dannu, solu disastru e

Sa Sardinna nde bi nd'at medas disizos e bisos, meda probabilmente su su 'e cominzare est dae s'ambiente, a si nois tenimus un'ambiente namus sanu podimus tenner una produzione sana E dae custa produtzione nois podimus tènnere risorsas dae cada àmbitu, a comintzare dae su turismu, a de gai cando unu turista benit a nois agatat su ite mandiari chi est de nois, unu ite mandiari sanu, unu ite mandiari no est incuinadu. Ultimamente semus biende chi in continente, in sas tzitades mannas, b'est grupos de accuistu chi si creant in sos palatzos e però ant Bene si unu pastore est acante a othana o acante a unu territòriu incuinau, narat no, su prodotu tuo est eja tzertificau biològicu, però no mi dat sa tzertetza de èssere genuinu, ca est in unu territòriu a binti chilòmitros de distantza da una fàbrica, da unu territòriu de militares, o da idrocarburos. E po cussu sa chistione est cussa, a comintzare da s'ambiente, nois mezoramus sa Sardinna e criamus, comente de narrer, economia ecosolidare. Po imparare a una educatzione civica supra de s'ambiente bisonzu de andare in tzitade, subrattotu benende finzat zente nova. E a lis narrer a bi est zente chi luos sa Sardinna propriu est unu territoriu vastu est ambia po profitos de ponner industrias o machinarios chi brusian e nois depimus aer a modu chi nessunu tipu de osa depet benner brusiau, abrusiande benit solu distruzione e inquinamentu, finzas da su terrinu como ultimamente est de moda sa green economy, sa green economy est andare a creare unu Unu carburante po poder brusiare e semus torra puntu a capu, brusiande nois incuinamus comunque e tando a custos piloccos a sa generazione nova bisonz'e li narrere chi deppen tennere una coscienza de poder bloccare custa zente chi at a modu de una disamistade contra sa terra. E a custa zente a l'educare in d'unu torrare de amistade a sa terra. Riussire a produrrere benes alimentares est netzessàriu chi si produat in unu logu de ambiente sanu, est sa cosa primària, sa cosa chi poi nos at a determinare una salude a nois valida pro pòdere andare a innantis e pro pòdere puru tènnere Poi si istionat in politica puru de costos sanitarios. Bene, si bolimus ridurre costos sanitarios depimus per fortza produrre benes alimentare sanos, attinentes però a sa realtade de su territoriu. E poi s'ambiente nos torrat a cudda parte sua, issa est comente de narrer obbrigande nos torrare Tenimus unu riscontro fintzas dae sa parte de zente de oras chi benit a nois goi po poder tenner benes de prima netzessidade altamente de alidade. Sa Sardigna a propositu de ambiente est fintzas negada supra sa libertade de poder produrre, ma non de una produtzione estrema a poder cumpeter cun atere, no, una produtzione de soddisfare su fabisonzu alimentare chi netzessitat in custa terra nostra, custu non b'est poite a b'est un'impedimentu de custa libertade de poder produrrer, a evidentemente a ie prus orte de nois, a orzas superiores les interessat chi sa Sardinna siet pagu cortivà e pagu abità a est menzus a l'isfruttare un atteras risorsas, oe si nana puru addirittura risorsas alternativas, ma non sun mai risorsas energeticas pulias.

Torrande a su contu de dare avere de sa natura, nois per fortza cussu lu depimus rispetare, cumente so nande chi b'est zente chi paret li moet gherra a sa natura e a sa terra, no, a sa natura o li dimostras amistade, si no issa su logu ancu 'udi si che lu torrat a piare, issa est meda prus orte, infatis a bortas nois podimus narrer, e a sa terra nois ite li aimus, no li aimus nudda, parimus prus pagu de ormigas. Sa terra non li gratamus nudda, però a fortza de la trivellare a criamus gasu, a trivellare a criamus àteras risorsas, nois li semus aende dannu. E po cussu eret rispettà, si nono comente tenimus inogoi in custas immàgines de custa bidda e in àteras partes de de sa Sardinna, sa natura si ribellat contra e est issa tando chi moet gherra contra a nois e siguramente poi a nois nos creat Un'esperientza male, e a tennere esperientza est narrere a tennere dolore e soferentza. E sempre istionande de ambiente nois per fortza depimus dare s'esempiu nois mannos a sas generatziones novas, a sos de cras, depimus ammustrare ite iamus atu de isfortzu pro pòdere issos agatare unu logu abbastantza validu pro pòdere bivere. E non b'est menzus divulgatzione de de de s'iscola, cioè issos depen la depen vivere. Per esempiu b'est in loos comente tzitades mannas tipu Londra chi sas iscolas, a livellu de sos proveditorados de ive, mandan sos pilocheddos a su monte a tènnere su contatu cun sos cun su bestiamene, cun sos animales, cun su terrinu, in pràtica a si brutare, a custos piloccos riessin a accuisire sos anticorpos E po po essere immunes a zertas maladias, innoi invece como semus, no no andes a ue a ti brutas, non toes su su gattu a ti piat unu contagiu, e ite tenimus poi, torrande a su 'ontu de sa sanidade, sempre costos sempre prus artos sanitarios, supra de maladias chi sos pilocheddos prima non tenian, a urin in contattu cun s'ambiente, in contattu cun sos animales, e così che s'iscola est determinante supra de custu fattore, cioè a torrare per esempiu a faere s'iscola s'ora de educatzione civica supra de su rispetu de persones, de sos animales e soprattutto de s'ambiente. A ussu at a essere su logu issos cras an a tenere ite vivere, a no est prus pensabile chi si a mei non m'andat prus bene a bivere inogoi mi ch'ando aterube. No, totu nois depimus abarrare ue semus a est su modu nostru de essere.